Abu Safinɛ Jara, Tɛmɛ, sira jan taama an b'a dabɔ, unhun, ne bɛ n bolo n b'a kari ka don, don, Soir de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye, anhan, maa min kumalen don a kɔnɔ, an, o de ye Umaru Ankoyi Ba, Ankoyi Ba, Umaru Ankoyi Ba, a ko di, dɔgɔnɔkɛ a y'a jira k'a fɔ, un, ko min ye Alizerikaw ka ambassadeur min n'o bɛ an fɛ Mali kɔnɔna la yan, un, a n'an ka ministre min bɛ yen n'o de ye Abulayi Jɔpu ye, Jɔpu, Abu Safinɛ Jara k'u ye ɲɔgɔn ye dɛ, un, ɲɔgɔn ye in ko a kɛra min ye tɛnɛn don, tɛnɛn don, n'o bɛnna avril kalo tile tan ani kelen ma san ba fila ani san mugan ani fila, an, i bɛna a ye k'a fɔ min ye fasi ba ye n'o de Umaru Ankoyi Ba a ko mun ye alizeri ka ni lasigiden n'o b'u ka anbasadɛri in kofɔ a n'an ka minisiri ka ɲɔgɔn ye in kɔnɔna la k'o tuma na ko ɲininkali to min ko a bɛ sigi ko a nakun de ye mun ye an ka marabaw ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ waati min kofɔlen don CEDEAO maaw fɛ fɔ bɛn bɛ se ka kɛ o ma cogo min na ko mun ye minisiri ko anbasadɛri ko a nakun ye o de wa fatigiba ka fɔ la a ko mun ye alizerikaw ka ni anbasadɛri n'a tɔgɔ de Awyase Ira Eh. aw y'irasi hmm. Abu Safinɛ Jara min ye abila jɔpu jɔja a y'a a bisimila ntɛnɛn don o kɔnɔna la hmm. n'o bɛnna avril kalo tile tan ani kelen ma hmm. fatigiba ka fɔ la a ko mun ye ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye wuli ka jɔ mun bolo di ɲɔgɔn ma n'o bɛ an ka jamana ni alizeri jamana cɛ an bɛ don min na kɔmi bi hali bi o ko bɛ se ka sinsin cogo min na nka siga t'a la mun ye ɲɔgɔn ye kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara ko mun ye kɔrɔfɔ caman ko o fɔra a kɔnɔna la dɛ kɔrɔfɔ mun na kɛrɛnkɛrɛnnen la transition yɛrɛ a bɛ taabolo min na ko bi a bɛ n'a fɔ ko mun ye alizerikaw ka lasigiden n'o b'u ka anbasadɛri kofɔ a y'o o ɲininkali o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Abu Safinɛ Jara fo ka na bila mun ye an ka jamana lakana yɛrɛ bɛ taabolo min na ko bi a y' o fana ɲininkali ko o kɛ mun ye Umaru Ankoyi Ba a ko n'i hakili b'a la kabi akarakaw ka sommet min n'o kɛra yen n'a bɛ suba ninnu fɔ CEDEAO maa ninnu u ye ɲangili u y'a tɛntɛn kura ye koyi U ye ɲangili kɔni u y' a sɛbɛkɔrɔ tɛntɛn k'a daminɛ a don na fo ka na bila bi la i bɛna a ye k'a fɔ ko mun ye kuma kɔni ko o tɛ ka tɛmɛ anw ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛla la hali a jirala k'a fɔ ko mun ye Goodluck Jonathan ko siga t'a la ko don nataw la k'ale bɛ na an ka jamana kɔnɔ nka o fɔ ni bi cɛ Abu Safinɛ Jara mun ye Goodluck Jonathan ye an ma ale ye an ɲɛ la ayiwa fatigiba ka fɔ la a ko n'i dun ye ko jateminɛ k'a lajɛ mun ye CEDEAO ye hakilina mun ta o de ye kalo tan ni filanin ka na bila a kalo tan ani wɔɔrɔ la an marabaaw y'a jira k'a fɔ ko mun ye kalo mugan ani wɔɔrɔ o ye waati ye waati min a tɛ négocier cogo si la fatigiba ka fɔ la a ko bɛɛ lajɛlen kɔni jɔlen bɛ i ka position kan position kan mun ye CEDEAO maaw olu jɔlen bɛ u ka position kan mun ye anw marabaaw fana Abu olu jɔlen bɛ u ka position kan fatigiba ka fɔ la a ko gɛlɛya in daminɛ fo ka n'a bila bi la i bɛna a ye k'a fɔ ko mun ye alizeri fana alizeri ka jɔyɔrɔba yelen don koyi walasa mun ye fɔkabɛn o bɛ se ka na anw ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ la o la cogo min na o siratigɛ de la i bɛna a ye k'a fɔ ko waati tɛmɛnen yɛrɛ la alizeri masakɛw olu y'a jira k'a fɔ ko mun ye kalo tan ni wɔɔrɔ k'an ka masakɛw ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ kalo tan ni wɔɔrɔ k'u bɛ se k'o minɛ cogo min na o y'a sɔrɔ hali sedeyawo maaw ta ma fɔ fatigiba ka fɔ la a ko mun ye bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye alizeri ka lasigiden min don o bɛ an ka jamana kɔnɔna la ale kɔni taara ka taa abulayi jɔpu k'a ɲininka ko n yɛrɛ bɛ taabolo min na ko bi an ni sedeyawo ni ɲɔgɔn cɛla la o bɛ se ka ɲɛfɔ a ɲɛna cogo min na o sabu kɛ mun ye Algérie unhun siga t'a la Algérie a sɛbɛkɔrɔ jɔlen don nin waati in na unnn a fana bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ unhun mun ye f kalata bɛ se ka kɛ cogo min na unhun masakɛ bɛ se ka sigi Malidenw bɛ se k'u bolo ɲɛsin masakɛ min ma unhun Fatigiba ka fɔ la a ko ko mun ye nin ɲɔgɔnye in kɔnɔna la unhun Abu mun ye kuma caman ko o fɔra a kɔnɔna la dɛ a ayiwa anw ni Algérie Anbasadi ni ɲɔgɔn cɛ ko kuma caman ko a fɔra kɛrɛnkɛrɛnna nin accord d'Alger n'a bɛ bɛnkan sɛbɛn minnu o tɛmɛna anw ni banbaanciw ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔfɔ fana ko o sɛɛlɛla o sabu kɛ o bɛnkan sɛbɛn in abu safunɛ jara ko o baaraw bɛɛ lajɛlenkɛla alizerikaw fɛ yen wa o ɲɛ minɛlen don mun ye alizeri bolo fatigiba ka fɔ a ko alizeri fana jɔrɔlen don kosɛbɛ o sabu kɛ nin waati laban ninnu na a jira k'a fɔ ko mun ye anw Banbaanci ex-rebelles n'a bɛ ex-rebelles ninnu kofɔ MNLA n'a ɲɔgɔnw tɛ wa bɛnbaliya kɔni ko a dugu jɛra anw n'olu ni ɲɔgɔn cɛ kabini waati min na n'a' hakili b'a la cadre stratégique permanent pour la réconciliation o ɲɛmaya ko minnu o kun fɔra a tun fɔra ko ka ɲɛmaya in di mali marabagaw ma nka nin waati na minnu ye ex-rebelles ye olu bannen don ka ɲɛmaya kalifa mali marabagaw ma a kɛra sababu ye mun ye fɔ bɛnbaliya o dugu o jɛra anw ni ex-rebelles ni ɲɔgɔn cɛ nka fatigiba ka fɔ la a ko mun ye alizeri ale kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka ni kura di ko in ma walasa mun ye an ni ex-rebelles an bɛ se ka bɛn fɔ la cogo min na fo tɛmɛnen kɔ fo ka bɔ yen mun ye sedeyawo yɛrɛ kɛlen bɛ ka mun ye baara min ta ni ka anw sɛgɛrɛ anw ni sedeyawo bɛ se ka fɔ ka bɛn o bɛ se ka na an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na fatigiba ka fɔ la a ko mun ye sedeyawo alizeri alizeri maaw ka nin lasigiden abu safunɛ jara a bɔ filɛ ka taa kɔrɔfɔ minnu ka taa a ɲɛsin abulayi jɔpu ma ko mun ye alizeri kalo tan ani wɔɔrɔ e ko abulayi jɔpu ni asimi goyita fo ka taa fara sogɛli kokala mayiga ninnu kan u bɛna sɔn mun ye alizeri a ka lasigiden a a bɔlen filɛ ka taa ni kɔrɔfɔ min kɛ sɔn bɛna kɛ a ma wa ɲininkali tomi kɔni ko a sigilen kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye soir de bamako ale kɔnɔ mun ye umaru angoyiba ale sɛbɛnnikɛla i bonya o b'a la Bɛ di k'a dɔn k'a fɔ Umaru Angoyiba an b'a fo ka waleɲuman dɔn, a n'a ka kan, n bɛ n bolo don, a don, n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o tɔgɔ ko le soir de Bamako, anhan, Yusufu Angoyiba ale ka sɛbɛn don, un, min bɛ tali kɛ anw ka jamanakuntigi ɛɛ Asimi Goyita, a so, a k'a dɔn k'a fɔ Senegalikaw ka jɛrɛjɛkuluba min bɛ yen, un, k'a dɔn k'a fɔ a ye u bisimila, anhan, nin baara in k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen a kɛra kununko, a bɛ kɛ di, a k'a dɔn k'a fɔ a kɛnɛ in kan, un

du, du mérite agricole kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ maa caman de bɛ yen ani ka taa fɔ min bɛ seli min bɛ tali kɛ eh, médaille de l'ordre national la ninnu caman de bɛ yen minnu ni u ye o sɔrɔ awɔ parce que b'a ka fɔ la maa saba baɲanko bɛ yen médaille de l'ordre national olu y'o sɔrɔ tiɲɛ maa saba fana bɛ yen minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu ka baara kɛra médaille de chevalier de l'ordre national agricole o ka ɲi ko olu y'o sɔrɔ a ɲɛna ninnu b'a jira k'a a fɔ ko ninnu ye jɔnjɔn ye jɔnjɔn sɛbɛn minnu k'a dɔn k'a fɔ ni jamanakuntigi Asimi Goyita a y'a ta k'a di u ma k'a dɔn k'a fɔ nin lajɛrɛ in ye a tan ni filanan de ye san o san k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko conseil supérieur de l'agriculture ni a ɲɛmaaya bɛ jamanakuntigi Asimi Goyita yɛrɛ bolo aw k'a dɔn k'a fɔ san o san nin baara in a bɛ kɛ ɲinan ta in k'a dɔn k'a fɔ a kɛnɛ kan a k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi Asimi Goyita ka taa se mori Modibo Keyita ma ni o ye k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛ ani baganmara a minisiri don fana a tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se sɛnɛkɛlaw ka maaba caman ma wa k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛ a kɛra yɔrɔ min na o de ye k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi yɛrɛ a jabaya n'o ye a ka baarakɛ yɔrɔ n'o ye kuluba ye dans la salle de banquet o kɔnɔna na parce que b'a ka fɔ la ko k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛ in senfɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ minisiri la a ye kɔrɔfɔ ta koyi waati min na a ye kɔrɔfɔ ta a ye kɔrɔfɔ caman fɔ minnu bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ san 2021-22 k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ min ni o ye sɛnɛkɛlaw sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ tali kɛ fɛn min na o de de bɛ wele ko covid 19 k'i k'a dɔn k'a fɔ covid 19 a kɛra sababu ye min bɛ se ka kɛ sababu a kɛra sababu ye ka sɛnɛko ka gɛlɛya dɔɔni don a la parce que b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɔra min ni o bɛ wele ko l'insécurité n'o ye lakanabaliya ye a ko o kɛra sababu ka gɛlɛya caman don sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛko sira kan min fana bɛ ni o ye sanjiko ye k'a dɔn k'a fɔ ko sanji a nata juguyara dɔɔnin parce que b'a ka fɔ la Modibo a ye nin kɔrɔfɔw fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ la Asimi Goyita i k'a dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ minɛ koyi parce que b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goyita a y'a jira k'a fɔ ale kɔni tiɲɛ na a nisɔndiyara hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko gɛlɛya caman de ye sɛnɛkɛlaw sɔrɔ san 2021-22 kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ o n'a ta o ta sɛnɛkɛlaw k'i k'a a fɔ ko u ye u jɔ u y' u jɔ u jɔyɔrɔ la kɛra ye k'a dɔn k'a fɔ u ye baara u y'a kɛ o tuma a bɛ foli ni tanu ta min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw la k'u sɛgɛrɛ wa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw la hali bi k'a ɲini u fɛ u ka wulikajɔ u k'a sɛbɛ boloda wulikajɔ min ni a bɛ kɛ sababu ye mali bɛ se k'a ka indépendance sɔrɔ a b'a dɔn k'a fɔ dumuniko o sira kan cogo min na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana anw mago kana jɔ jamana wɛrɛ la baloko o sira kan o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw n'a ma k'a fɔ ko félicitation taara ka di u ma ka ko hali bi k'u ka dɔ fara cɛsiri kan dɛ, kosɛbɛ, jamanakundigi i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Asimi Goyita ye, Aso, a y'a fɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ale na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ, an, min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ, tiɲɛ, a ka jan min bɛ wele ko loi programmation euh, agricole Ahan. n'o ye k'a dɔn k'a Ka sariya ta. fɔ sariyaw ta Ahan. sariya min ni a bɛ kɛ sababu ye ka se ka sɛnɛ k'a don ba la anw ka jamana in kosɛbɛ. kɔnɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana in kana siri jamana si la Kosɛbɛ. min bɛ tali kɛ baloko siraw kan u dɛmɛ n'o bɔra yen i k'a dɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan min ni o bɛ wele ko pluie provoquée mun pluie provoquée i jɔ ye mun pluie provoquée ɛɛ i t'o dɔn wa jawara han ee han pluie provoquée marché bɛna di jawara ma kuraya

aa ni ni- ni nin fana dira ma a bɛ dɔ fara a ka kow kan dun dɛ n'ale ye e- e- i sise bɛ kɛ y'a ta d'a ma Ahan. nin fana k'a d'a ma falaka wulilen yan Ah. a e- e pluie professeur kuma wulilen yan Ahan. a bɔra Sogɛli da kɔrɔ don min na Ah. walahi sisi si n'a kun wulila sanfɛ jawara bɛ mugu ci a la Jɛ, ee san nana bɛɛ la ee Sogɛli ma o ko yuguba yan Ayi. Sogɛli y'o ko yuguba ko kelen min kɛ yan Ah. ee jawara wulila k'i jɔ Damangile n'a tun ye gabugu sisi Ah. la hawula a b'a fɔ ko nin ye kaba a waati fɔ an ye kangari da musow ye k'u kana fɛɛrɛ bi ahan o waati tɛ wa o don est ce que a ma san na tilema tilema bilen tilema wa la hawula ɛ jawara Ah. an ka taa Yusuf Konate ale ka kuma la a y'a jira k'a fɔ jamanikuntigi ni o ye Asimi Goyita ye a ko a bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a ɲini gouvernement fɛ ah. i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko pluie provoquée o baaraw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nimisi wasa la a ka sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ campagne agricole 2022 2023 nata in na a seriba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goyita hali bi ko a y'i sɔnin sigi dɛ a y'i sɔnin sigi mun kan i k'a dɔn A fɔ ko k'a ɲini sɛnɛkɛlaw fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen gouvernement k'o boloda walasa k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛfɛn fɛn minnu ni olu bɛ sɔrɔ anw ka jamana in kɔnɔ ni olu bɛ wele ko produits e maraîchers k'a dɔn k'a fɔ ani a ɲɔgɔnna caman k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen u ka se ka sɔrɔ anw ka jamana in kɔnɔ nɔgɔya la seriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goyita a kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka nin kɔrɔfɔw fɔ a ko a na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ gouvernement min k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ an sen kɔrɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ engrais ko n'o ye nɔgɔ ye n'i y'a mɛn k'a fɔ ko sɛnɛ a bɛ kuma fɔ bi a k'a sɔrɔ engrais ale da ka nɔgɔ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko a na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ nɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ a feerela prix hakɛ minnu na san tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ ɲinan san nata in na k'a dɔn k'a fɔ a kana tɛmɛ waa fila ani kɛmɛ duuru kan asimi goyita k'a dɔn k'a fɔ waa fila ani kɛmɛ duuru douze mille cinq cents ko asimi goyita a ko nɔgɔ sɔngɔ a tɛna tɛmɛ o kan ko nin bɛɛ lajɛlen dabɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni san 2022 23 nata in ye campagne agricole ale bɛ se ka yiriwa cogo min na a seriba ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye yusufu konate a ko jamanakuntigi a nisɔndiyara kosɛbɛ a ye foli ani tanu ta ka ninnu sɛgɛrɛ wa a y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ jamana a bɛ taa lafiya kɔnɔ ko a k'a sɔrɔ sɛnɛ a baganmara ani mɔni k'a dɔn k'a fɔ olu yiriwara anw ka jamana kɔnɔ Asimi Goyita a y'a jira k'a fɔ anw ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana ye anw ka jamana baganmara jamana don wa mɔnikɛ jamana don o kuma o ye secteur ye min ni a man ka bila bolo kɔ Basiri filɛ nin an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Soir de Bamako kɔnɔ Yusuf Konate ale ka sɛbɛn Abu safinɛ jara Soir de Bamako baarakɛlaw foli bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ Nouvel Horizon ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye a bɛɛ n'a ta mun ye suba ale bɛ ɲinɛ nka a ye maa mun den ta o tɛ ɲinɛ a ko an ka taa mun ye kɔmatɛkisi SA o kɔnɔ la n'an taara yen mun ye kɔmatɛkisi o kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana gouvernement ani kɔmatɛkisi syndicat jɛkulu ɛ abu siga t'a la u bɛnna fɔ la koyi mun ye k'u ka juru minnu o bɛ jamana gouvernement na mun ye kɔmatɛkisi baarakɛlaw ko juru ninnu ko a bɛna sara a bɛ sara a bɛ sara ɛɛ ayiwa o ka ɲi a bɛ sara kɛ u ta tɛ de o ka ɲi mun ye dɛma kɔnte ye Kɔnte, Kɔnte. a ko mun ye kɔmatɛkisi baarakɛlaw i bɛ na ye k'a fɔ k'u ka juru caman de bɛ mun ye guvɛrɛnɛman na o wulikajɔ o de kɛra i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye tɛnɛndon n'o bɛnna awirilikalo tile tan ani kelen ma bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna la yan Ah. minisiri mun n'ale ka baara ɲɛsinnen don mun ye kɔmatɛkisi ko ninnu ma n'an k'a ma ko ministre de l'urbanisme de la habitat des domaines de l'aménagement du territoire et de la population ale ka secrétaire général o ye mun ye Comatex syndicat jɛkulu fila mun n'o bɛ Comatex kɔnɔ la Tiɲɛ. mun ye ministère secrétaire général abu safina jara a y'u u bisimila Ayiwa. fatigiba ka fɔ la Ɲɛfɔ. a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana gouvernement ɲɛmaa yɛrɛ n'o de ye docteur sogɛli kukala mayiga ye Mayiga. waati tɛmɛnenw na ale ye taali dɔ kɛ mun ye segukaw fɛ yen o kɛra sogɛli kukala mayiga a ko a y'a jira k'a fɔ ko mun ye kɔmatɛkisi u ka juru min bɛ jamana gouvernement na siga t'a la mun ye sefa wari miliyari fila o ɲɔgɔnna o don nka mun ye miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ɛ abu safinɛ jara ko fɛɛrɛ ni dabali bɛna kɛ gouvernement fɛ kɔmatɛkisi maaw a baarakɛlaw bɛ se k'u bolo da o kan cogo min na fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye kɔmatɛkisi yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ abu kɔmatɛkisi a sigira a sen tabara kan kabini mɛkalo tile mugan ani seegin san ba fila ani san mugan ani san mugan mm. o sabu kɛ mun ye musaka ko ye mm. mun ye baarakɛlaw caman ta o taara chômage la o kɔnɔna la mm. k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye sogɛli kɔni y'a jira k'a fɔ ko siga t'a la mun ye layiru mun tara abu safinɛ jara ko layiru talen ko a bɛna bɔ a sira fɛ nka mun ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko layiru ko a tara mun ye kɔmatɛkisi baarakɛlaw o ma ɲinɛ koyi kɔmatɛkisi baarakɛlaw waati yɛrɛ tɛmɛna abu safinɛ jara o sabu kɛ kɔrɔfɔ in fɔ ni bi cɛ a bɛ se kalo seegin ma k'a jira k'a fɔ ko mun ye sefa wari miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ko o bɛna sara olu ye kɔmatɛkisi baarakɛlaw ɛ abu safinɛ jira u kun jigi wari o la u ma sigi n'a ye k'a fɔ ɛ abu safinɛ jira ko layidu talen ko a bɛna bɔ a sira fɛ o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ ko kibaruyaw sɔrɔla n'i y'a ye mun ye premier ministre n'o bɛ docteur sogɛli kukala mayiga a ye layiru mun ta mun ye kɔmatɛkisi maaw ye n'i y'a ye k'a fɔ ko a layiru ko a ma se ka tiimɛ a wagati la abu safinɛ jara ko ko fila don a fɛn fɔlɔ i bolo ko o dayɛlɛ k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kɔmatɛkisi baarakɛlaw mun ye jamana gouvernement ko a y'a a laɲini u fɛ ko mun ye fɛɛrɛ dabali ka kɛ u bɛɛ lajɛlen ka compte bancaire ninnu ko o dayɛlɛ n'i ye compte bancaire nin a dayɛlɛ i ka nafolomugu ko a bɛ sɛla a kɔnɔ abu safinɛ jara ko o kɛra gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye abu safinɛ jara nka mun ye o baara ninnu ko siga t'a la mun ye kɔmatɛkisi baarakɛlaw u y'o bɛɛ ka ban février kalo tɛmɛnen kɔnɔ ko gɛlɛya filanan Abu Safinɛ Jara ko nana kɛ fɛn jumɛn i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye syndicat jɛkulu fila min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ kɔmatɛkisi kɔnɔ wari in yɛrɛ tilacogo Abu Safinɛ Jara olu tun ma se ka ɲɔgɔn faamu a ko la ko n'o bɛ miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ kofɔ a ko syndicat jɛkulu dɔ bɛ yen o ka bolofara ko i bɛ taa ye k'a fɔ o dulonnen don UNTM o la a ko syndicat jɛkulu dɔ fana bɛ yen kɔmatɛkisi kɔnɔ la o fana dulonnen don mun ye CSTM na Abu Safinɛ Jara nin syndicat jɛkulu fila ko kɔni ye fɔlɔkɔ sɛbɛkɔrɔ wuli wari in yɛrɛ k'a bɛna tila cogo min na o siratigɛ de la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kɔmatɛkisi kɔnɔ la syndicat jɛkulu mun n'o o sɛlɛlen don union nationale de travail du mali kɔnɔ la n'an k'a ma ko UNTM olu y'a laɲini k'a fɔ ko kɛmɛ kɛmɛ sigira ko bi saba ka bɔ wari in na ka di avocat minnu ye wulikajɔ nin ko bila sen kan walasa laɲini bɛ sabati cogo min na o siratigɛ de la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye CSTM ah, o syndicat jɛkulu ah. Abu Safinɛ Jara olu y'a jira k'a fɔ k'o ye fɛn ye ah. k'olu tɛna jɛn n'o ye k'olu tɛna jɛn n'o ye bi Fatigiba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya yɛrɛ dama a kun b'u u ni ɲɔgɔn cɛ la o la mun y'a an bɛ don min na ko bi hmm. wulikajɔ bɛ sen na hmm. mun ye UNTM ale ka laɲini jamana gouvernement ma sɔn o ma a ko CSTM ale ka laɲini fɛnɛ mun ye jamana gouvernement a ma sɔn o ma tugu si la o siratigɛ de la ko hali ɲɔgɔnye mun n'a kɛra mun ye avril kalo tile tan ani kelen n'o bɛ tɛnɛndon kofɔ mm. i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye UNTM maa ninnu mm. o bolofara minnu o bɛ kɔmatɛkisi kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara k'u taara n'u ka avocat ye kɛnɛ in kan dɛ nka a ma ja dɛ mun ye secrétaire général mm. ministère secrétaire général ale ye syndicat in syndicat in avocat in Abu Safinɛ Jara a y'a sɛbɛkɔrɔ gɛn eh. a ye avocat in ni ka bɔ salle kɔnɔ Fatigiba ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na ko bi u bɛ se k'a fɔ ko tare tare kɔmatɛkisi baarakɛlaw u bɛ se k'a fɔ ko tare tare o sabu kɛ mun ye sefa wari miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ min n'o kun fɔra a fɔra ko miliyɔn kɛmɛ saba kura ɛ Abu Safinɛ Jara k'o bɛna fara kan wari bɛ kɛ miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn ani miliyɔn mugan ani kelen o bɛna tila mun ye kɔmatɛkisi a baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Fatigiba ka fɔ la a ko wari tilacogo yɛrɛ filɛ nin ye Abu Safinɛ Jara ko mun ye kalo avril kalo k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ o bɛna sɛlɛ o tɛ nin kalo ye wa u ka seli jara a jara ɛɛ
ee nin cɛ in kɔni ni wari ko fɔra dɔrɔn a bɛ sin ka o u ka seli jara o ee u ka seli jara cogo an tɛ avril la seli ma se fɔlɔ dɛ avril de la k'a bɛ di awɔ miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ o de bɛ di mais seli bɛ se don min seli ma se fɔlɔ dɛ a fɔ ka seli jara dɛ avril tɛ avril tɛ seli seli tɛ avril ee n bɛna min f'i ye i bɛ se ka a sɔrɔ bi ni seli ma k'i ɲɛna sini dun cɛ e kɔni k'i miiri lahara ko kuma ninnu la sa wa jaabi la fin de ça e bɛ taa lahara cogo di an bɛ diɲɛ ko la i bɛ taa i ta ni ya lahara ko seli ma kɛ il faut préparer les deux mɔgɔ yɛrɛ bɛ nin sugu miiri ni ni jaralaka yɛrɛ tɛ mɔgɔ bɛ nin il faut préparer les deux i b'a fila bɛɛ bi an bɛ ɲata de préparer fɔlɔ ni ɲa ɲɛna ɲa bi i y'a ye sa Abu Sɛfina Jara ko min ye sɛfa wari miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ o bɛna di avril kalo la o ka ɲi min ye sɛfa wari miliyɔn kɛmɛ fila o bɛna di juin kalo nata in na o ka ɲi a ko a laban ɛ Abu Sɛfina Jara ko siga t'a la min ye juin kalo la ko min ye sɛfa wari miliyɔn kɛmɛ ani mugan ani kelen ɛ kɔmatɛsi ko siga t'a la k'u n'o fana sɔrɔ, tabaarikala, nka fɛn min kɔni jɛlen don, ɔhɔ, i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ, ɔhɔ, ko wari in ko a bɛ bila bɛɛ de ka compte bancaire la, ɔhɔ, k'a fɔ k'a bɛ taa jɔ k'a minɛ minɛ wa, ɔhɔ, ɛ Abu Sɛfina Jara k'o kuma t'a la dɛ, o ka ɲi, compte bancaire, ɔhɔ, i ka nafolo a bɛ siyɛ la, tabaarikala, kunnafoni filɛ, ayiwa, an y'a sama ka bɔ Nouvel Horizon ale kɔnɔna la, ɔhɔ, maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye Dɛma Kɔnte, ɔhɔ, Abu Sɛfina Jara i bonya o b'a la. Bikɛ ka fɔ Dɛma Kɔnte an b'a fo ka waleɲumandɔn sani ka don Dɛma fɛ an bɛ taa camancɛ e ko an tɛ taa munumunu sugu kɔnɔ ka kɛ n'an bɔra sugu kɔnɔ la min ye Usain Bolt ye n'o de bɛ Bubu Sise kofɔ a ka kunnafoni bɛ yan a bɛ yan an ka taa sugu kɔnɔ arajo Nura FM ale don bi kɔnɔntɔn ani naani tomi murumuru duuru laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira soixante-seize trente-trois 43 03 mun ye Tijani Jawara ye Damagile an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ nin waati in na mun ye Kongokaw fɛ yen o foli kelen an b'a ta ni ka an yɛrɛ tɛnɛmuso k'ale sɛgɛrɛ n'o de ye tanti Ajaratu ye Jawara min fɔ sisan o ni dɔ in tɛ kelen ye Jawara jumɛn e ma Jawara dɔ fɔ Tijani Jawara Damagile a ni dɔ in bɛɛ tɛ kelen ye.
Anjɔ sanji nana in e bɛ hali i terikɛ e bɛ ayiwa Abu Sɛfina Jara badabada foli an b'a ta ni k'an tɛnɛmuso k'a sɛgɛrɛ n'o de bɛ tanti VIP kofɔ Kalaban Kulubilenni na k'a fɔ a ɲɛ na ko a Tarawele i bolo kari ka don bidi kari ka fɔ mɛ tɛgɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o ye L'Indépendant ye L'Indépendant ka kɛɲɛ ni a ka bi bɔli ye Y C ale ka sɛbɛn don o fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kabini anbarigo ni ale cokora anw ka jamana in kunna min bɛ tali kɛ anw kɛrɛfɛ jamana min bɛ yen ni o ye Senegali ye k'a dɔn k'a fɔ Senegalikaw nin kalo in na n'o ye février kalo in ye san 2022 in na k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ sɛfa wari miliyari bi saba ani wolowula bayanko la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye o perdu koyi O taara k'u dan, awɔ o taara k'u dan, awɔ, k'a sababu kɛ anbarigo ye kɔni, a tɛ taa k'u to an b'a dɔn. Fasiribaa ka fɔ la ni o ye YC a y'a jira k'a fɔ n'i ye Mali in ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ Mali kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya na Senegal ale simanko la mm. k'a dɔn k'a fɔ Senegalikaw bɛ siman min ni u bɛ a labɔ k'a dɔn k'a fɔ a fanba bɛ na anw ka jamana in kɔnɔ. fasiribaa ka fɔ la Senegali olu ka siman fanba a bɛ na n'i ye mali n'i ye eh, farafinna tilebinfɛ bolo in ta k'a lajɛ pays de la sous région n'i y'u ta ka lajɛ o don o tuma siman min ni a bɛ sɛnɛ senegali walima siman min ni a bɛ bɔ senegali k'a dɔn k'a fɔ a fanba a bɛ na anw ka jamana in kɔnɔ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada la i b'a sɔrɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ hakaja mugan ani buruburu caman na olu bɛ na anw ka jamana in kɔnɔ fasiribaa ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni eh, janvier kalo tile kɔnɔntɔn san 2022 in ye kabini CEDEAO ka taa bila i k'a dɔn k'a fɔ économique monétaire ouest Afrique kan ni olu ye i k'a dɔn k'a fɔ sanction ta ka Mali k'a sɛgɛrɛ a b'i n'a fɔ k'a fɔ sanction kɔni a bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan a i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka i ta sɔrɔ a gɛlɛya kɔnɔ a kɛrɛnkɛrɛnnenya na i k'a dɔn k'a fɔ an sigiɲɔgɔn jamana min bɛ yen ni o ye Senegal ye Senegalikaw ka siman a fanba a bɛ na anw ka jamana in kɔnɔ a ka jan n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko UEMOA ani CEDEAO kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka sanction k'a sigi a i k'a dɔn k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ a kɛlen bɛ sababu ka gɛlɛya ka don anw ka jamana in kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ an ɲɔgɔn jamana min bɛ yen n'o ye Senegali ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka gɛlɛya a ka jugu bi ka tɛmɛ anw ta kan a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ commerçant minnu bɛ yen ni u bɛ siman ni u bɛ a bɔ Senegali ka na Mali kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ sɛfa wari miliyari bisaba ani wolonwula bayanko la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o taalen filɛ ka Senegalikaw dan a février kalo in dama kɔnɔna na parce que b'a fɔ la nin ye février kalo ta ye fɛn min bɛ tali kɛ kalo nataw la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a fara ɲɔgɔn kan don nataw la k'i k'a dɔn k'a fɔ ko Senegalikaw ko u bɛna fɛn caman de bɛna taa k'u dan parce que b'a fɔ la waati min na kabini embargo a bɛ sigi anw ka jamana in kɔnɔ fɛn damadɔ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ u y'a fɔ k'a fɔ ko olu sen tɛ embargo la kɛrɛnkɛrɛnnenya na produit minnu ni olu ye petɔrɔliw ye N'o ye tajikow ye ani petɔrɔli produit minnu bɛ yen ni olu bɛ bɔ pharmacie na n'o ye furaw ye ani k'a dɔn k'a fɔ balo nin bɛɛ lajɛlen tun ye fɛnw ye minnu ni a fɔra k'a fɔ ko olu k'a dɔn k'a fɔ ko embargo na pan olu kunna dɛ nka n'a ta o ta fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Senegalikaw fɛ la sɛfa wari miliyari wolonwula ani a kunkan a bisaba ani wolonwula n'a kunkanfɛn a ye k'a dɔn k'a fɔ Senegalikaw ko u bɛ k'o pɛridi dɛ Parce que b'a fɔ la n'i ye janvier kalo ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni janvier ani février u ye wari caman de pɛridi k'a dɔn k'a fɔ février kalo in kɔnɔ parce que b'a fɔ la ni o ye YC a y'a jira k'a fɔ ko Senegali k'a dɔn k'a fɔ embargo a sigilen ani sisan cɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u fana u bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ koyi a ka jan waati dɔ la min bɛ tali kɛ Mali gouvernement na ani opérateur économique minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye jago a bosobaw ye k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ bosobaw olu kun bɛnna ka prix dɔ sigi siman kan min ni o ye quatre vingt-quinze mille quatre-vingt-quinze mille waa tan ani kɔnɔntɔn i k'a dɔn k'a fɔ ko siman a tɔni kelen tun kan ka feere o la an bɛ waati min na kɔmi bi siman tɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ waa mugan ani wɔɔrɔ a bɛ o la bi dɛ hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko gouvernement tun ye yamaruya di hali Burkinabew ma olu ka don ni siman ye u bɛ ka don ni siman min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a tɛ ka jamana kɔnɔdenw bɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Senegali ale siman na a ye k'a dɔn k'a fɔ bi bi na a siman kɔni caman de bɛ A fɔ ko a selen tɛ ka don Mali kɔnɔ a kɛlen bɛ gɛlɛya ye min bɛ tali kɛ produit ko la n'o ye produit pétrolière ye n'o bɛ tali kɛ tajiw la tajiw a k'a dɔn k'a fɔ ko a ka jan o fana yɔrɔ la min bɛ tali kɛ sɛfa wari miliyari mugan ani seegin n'a kunkanfɛn na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Senegalikaw ko u kɛlen bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen pɛridi février kalo in kɔnɔ wa titre filɛ nin an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Indépendant kɔnɔ YC ale ka sɛbɛn Indépendant i g se abu safinɛ jara an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ ayiwa express de bamakɔ express de bamakɔ ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni a ye ayiwa abu safinɛ jara siga t'a la dagaba a na wuli koyi jamana in kɔnɔnala yan maa ma de k'a fɔ k'i ye jamana in nafolo ni ka a sɛlɛgu mun ye san wolonwula in tɛmɛnen na abu safinɛ jara k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko don dɔ ko wele ko a bɛ bila i ma ɛɛ i bɛ ka faga maa ma de y'a gɛnɛ mun ye a bɛ wele ni soma dɔ kɛlen bɛ k'a dun ɛɛ a ka sigi n'a k'a bɛ taa ɛɛ kana nin fɔ sa i sɛbɛ la lahawula ni soma dɔ kɛlen bɛ k'a dun ni jaralaka dɔ kɛlen bɛ k'a ŋɛnɛmu ee ayi mais u b'u ka nin ko ninnu na u bɛ pan an ka mɔgɔw kunna ka pan awɔ ka pan hali asimu tɛ pan jinɛ kunna ee ayi dɛ kana fɔ dɛ ee a bɛ pan an ka mɔgɔw ayiwa ala k'a ɲɛ kala a ti nali a bɛ ka nali dɔn dɔn abu safinɛ jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye nin waati laban ninnu na mun ye an ka avion présidentiel fo ka taa fara mun ye an ka lakanabaaw ka maramafɛn ko kan o affaire mun na a kun la nin waati laban ninnu na ni kura ko o dira a ma mun ye procureur ɛ ale ye ni kura nin ko o fiyɛ a la o sabu kɛ mun ye mandat d'arrêt international o bilala mun ye mustafa bɛn barka fo ka taa fara mun ye sidi mohamɛd de kaɲasi kan ani opérateur économique ban saba nka fatigiba ka fɔ la a ko an bɛ don min na comme bi ko mun ye affaire mun fana n'o kan ka wuli o de dɔgɔtɔrɔ bubu sise dɔgɔtɔrɔ bubu sise i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kasajugu caman o de bɛ dɔgɔtɔrɔ bubu sise kɔ mun ye jamana o kɔnɔ la a ko a kasajugu fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn ni hakili b'a la mun ye fagali mun n'o kɛra mun ye juillet kalo tile tan ni kana a bila a tile tan ni saba la san ba fila ani san mugan maliden minnu n'u u sara ɛ abu safinɛ jara ko bolodɔngɔni ko a bɛ ka sin Ayi. mun ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise ma o ko la Ayi. falako ka ca bubu kɔ koyi Eh. fatigiba ka fɔ la A ko di. a ko mun ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Ah. mun ye zuye kalo tile tan ni kana a bila a tile tan ni saba la Ah. ɛ abu safinɛ jara malidenw tɛ ɲinɛ a kɔ abada Fiyewu. i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye marifa de cira maa dɔw la Awɔ. ni k'u u ni kɛnɛ k'u u karaba Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye kibaru dɔw yɛrɛ sɔrɔla bataki dɔw sɔrɔla a ko yanni mun ye zuye kalo tile tan ni tan saba cɛ ko mun ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise k' a ye sɛfa wari miliyɔn kɛmɛ fila abu safinɛ jara k' a y'o de bɔ walasa mun ye lakana abu safinɛ jara ko nin tile fila kɔnɔna la zuye kalo tile tan ni kana bila a tan ni saba la Lakana bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye kɔrɔfɔ in jateminɛ k'a lajɛ ɛ abu safinɛ jara siga t'a la mun ye faali min n'a kɛra zuye kalo tile tan ka n'a bila tan ni saba la ɛ abu safinɛ jara k' an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko fɛn labɛnnen don fatigiba ka fɔ la a ko mun ye o kiri min bɛ yen ko an b'a ɲini an ka kiribɔ mɔgɔw fɛ u ka sɛbɛkɔrɔ u ka fɛɛrɛ kɛ ani dabali kɛ u bɛ se ka ni kura nin ko o fiyɛ o kiri la cogo min na o sabu kɛ maaninfinw de sara zuye kalo tile tan tan ni kelen tan ni fila san ba fila ani san mugan wa abu safinɛ jara ko fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ u bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ cogo min na a ko n'o bɔra yen musa jara ye a ko hali bi min ye kasa jugu a bɛ usain bolt kɔ koyi n'o de bɛ bubu sise n'o bɛ ale kɔfɔ hali waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko kumakan dɔ hali n'o y'a sɔrɔ a ko bɛ kiri maaw ka bolo kan fɔlɔ ko o kumakan k'a tɛmɛn'a ni alasani daramani watara cɛ abu safinɛ jara o fɔlɔkɔ ko a bɛ bubu sise kɔ hali bi kan ka ta min ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise ɛ bubu ye cɛ ye abu safinɛ jara dɔgɔtɔrɔ bubu sise ni hakili b'a la ah. mun ye covid 19 ah. o mun na a sɛrɛla jamana in kɔnɔna la ah. ko sɛfɛwari miliyari saba ani tila ɛ hmm. eh, abu safinɛ jara ko o tununna eh. maa si t'o tununcogo dɔn eh. wa a tununna bubu ka cakɛda la miliyari saba ani tila maa si t'a kɛcogo dɔn ɛ abu safinɛ jara hmm. i tulo ma ta dɛ hali bi bubu tɔ bɛ kɔ dɔgɔtɔrɔ bubu sise hmm. hali bi mun ye afɛri mun bɛ n'an k'a ma ko cent blindés cent blindés na cent blindés na a kɔfɔra ɛ abu safinɛ jara a bɛ blindé en carton a b'o o kɔfɔ blindé kɛmɛ e o fɔlɔkɔ fana bɛ yen e ko bɛ bubu kɔ dɛ e ko bubu bɛna bilen ko bɛ kɔ ko bɛ kɔ ne ma d'a la ni bubu bɛna dɛ ka nin bɛɛ to i kɔ abu safinɛ jara a ko mun ye o blindé kɛmɛ karitɔnnama minnu o fɔlen filɛ nin i bɛna ye k'a fɔ ko o marché yɛrɛ fana dira maa dɔ ma gré à gré maa mun n'an k'a ma ko leo talɛr ko o marché dira o ma gré à gré fatigiba ka fɔ la a ko mun ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise siga t'a la mun ye milia blindé kɛmɛ ye ɛ abu safinɛ jara dunni kɛra a kɔnɔ la koyi blindé kɛmɛ ye a fɔra ko o blindé kɛmɛ mun n'a bɛ san ka na di jamana ma ɛ ko ŋɛnɛ minnu sɛbɛkɔrɔ kɛra la ko mun ye mangement ɛ abu safinɛ jara ko o kɛra la n'a fɔra ko blindé kɛmɛ k'o ka bɛn mun ye miliyari kɛmɛ ma o tɛ mun ye blindé kelen o kelen miliyari kelen wa o don la hawula ɛ ninnu y'an ŋɛnɛ mun han ninnu man ka bɔ walayi bɔra ɲɛnama don ayiwa sinɔn n'an an kun sɔmina mm. walayi an kun b'an jɔ a ɲɛ yan fatigiba ka fɔla hali fɔlɔkɔ wɛrɛ bɛ yen a fɔ ko mun ye emiri arabu maaw ah. waati dɔ fana tɛmɛna ah. olu ye blindé dɔ k'o di jamana in ma ɛ abu safinɛ jara u nana a yira k'a fɔ mm. ko o blindé k'o feerela a ma mm. o fana kɛra bubu ka waati a bɛɛ kɛra o waati de la hawula e bu usain bolt bubu sise awɔ fatigiba ka fɔ la a ko mun ye o afɛri mun n'o bɛ blindé kɛmɛ ko in ko fɔ ɛ abu safinɛ jara o ma se ka to bɔrɔ kɔnɔ koyi mun ye o kɔni ko o poyira o sabu kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye 2020 maa mun tun bɛ an ka minisiri de la défense ya kunna et des anciens combattants toi a dit moi a dit n'o bɛ général ibrahima dahiru danbele ko fɔ ale y'a yira k'a fɔ ko bubu bɔlen filɛ ka taa mun ye blindé mun san ɛ abu safinɛ jara ani an mago bɛ blindé mun na n'o kɛlen don mun ye contrat kɔnɔna la ɛ abu safinɛ jara ko kelen tɛ fatigiba ka fɔ la a ko a don in kama ko in sɛbɛkɔrɔ yugubara a ko ala a don in kama i bɛ na a ye k'a fɔ ko mun ye février kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani san mugan mun ye imam mamudu diko ale ye wele bɛɛ belebele dɔ kɛ mun ye palais de la culture amadu anpate ba la wele in kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ nin blindé ko mun filɛ nin n'a bɛ blindé kɛmɛ kofɔ ko fɔ a ko ka ɲɛ dɔn blindé en carton ko fɔ a ko ka ɲɛ dɔn Nin ye blindé de ye blindé min a carton ma don imam mamudu diko a don a ye wele bila ko fɔ a ko ka dɔn imam mamudu diko a don in kama a y'a jira k'a fɔ ko maa min n'o bɛ premier ministre n'o bɛ dɔgɔtɔrɔ bubu sise kofɔ ko bubu sise y'a jira k'a fɔ ko ale ma taa mun ye blindé in san ko siga t'a la ko maa minnu nɔ don ee abu safinɛ jara k'o y'an ka jalatigibaw ye ko ye bubu sise abu safinɛ jara ko a y'o kɔrɔfɔ fɔ Fatigiba ka fɔ la mun ye musa jara ye a ko bubu ka o kɔrɔfɔ in abu safinɛ jara o tɛ don an hakili fɛ ko sabu kɛ bubu yɛrɛ de ye pankurun ta ka bɔ mali la ka taa mun ye abu dabi abu safinɛ jara ka taa contrat nin ka taa a siɲe fatigiba ka fɔ la an kɔni bɛ don min na ko bi ɛ abu safinɛ jara ko in sɛbɛkɔrɔ ɲaaminen don a ko o blindé min filɛ nin n'a bɛ blindé kɛmɛ kofɔ e abu safinɛ jara mun ye ala o ka teli n' a ka ciden ye ko sabu kɛ mun ye union européenne maaw olu nana an ka armée ka san bi duuru ni kɔnɔntɔn ɲɛnajɛ mun na n'o bɛ anniversaire kofɔ olu nana blindé kelen kelen in bubu nana mun da anw ma o den tan ni saba ɲɔgɔnna olu nana o di mali ma o den tan ni saba abu safunɛ jara olu y'a yira k'a fɔ k'olu y'o san mun ye a den tan ni saba k'a bɛɛ bɛnna mun ye miliyɔn kɛmɛ duuru o ma bubu ta bubu bɔra a bɔra a bɔra tele la
i bɔra a kalama a bɔra tele la Abu Safinɛ Jara o b'a jira k'a fɔ ko mun ye blindé in kelen kelen miliyɔn bi saba ani kɔnɔntɔn a tɛ tɛmɛ o kan. A tɛ tɛmɛ o kan. Ee u y'o de ta miliyari kelen yan. Awɔ u y'o kelen kelen de ta miliyari kelen la.
Union européenne ko k'olu ye mun san ka na di Mali ma ani bubu ta in a bɛɛ kelen. Ninnu y'an ka jamana in ci dɛ u y'a ci. Miliyɔn bi saba ani kɔnɔntɔn la hawula anw ta ye miliyari kelen ye.
kutubu bubu sise a natɔ tɛ dɛ fatigiba ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na ko bi fɔlɔ ko mun n'a bɛ dɔgɔtɔrɔ bubu sise kɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mandat d'arrêt international ko o dara an bɛ don min na ko bi mun ye musafa bɛn barika IBK bɛn de mun ye kaɲasi fo ka taa fara mun ye jagokɛla ninnu kan an bɛ don min na ko bi ko mandat d'arrêt international abu safinɛ jara k'a ka fili bubu ma

fɔ ko u ye bataki dɔ bɔ ka bin min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ dɔw bɛ ka tɛmɛ bɔlɔlɔ a sanfɛ nin waati na min bɛ tali kɛ jalakila kumaw la mm. ka u ta ka polisi national ka olu sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele ko recrutement ah. n'o ye polisi kura dɔw ka tali minnu ni o kɛra kɔsa in na ka k'i n'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ o kɛlen bɛ eh, yuruguyurugu min bɛ tali kɛ dibidibi ko o kɛlen bɛ o kɔnɔ Parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ni o ye mamani ture mamani ture a y'a jira k'a fɔ kabini waati dɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ n'i yɛlɛla bɔlɔlɔ sanfɛ kɔrɔfɔ kelen min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi cɛ o de tɛ dɔwɛrɛ dɛ o ye k'a fɔ ko yuruguyurugu k'a dɔn k'a fɔ polisi sous-officier de la police k'a dɔn k'a fɔ ko o baara dɔ kɛmɛ o kɔnɔ min bɛ tali kɛ baara jɛlenw tɛ parce que b'a ka fɔ la polisi directeur national ni o tɔgɔ ko
Sulemani tarawele k'a dɔn k'a fɔ sulemani tarawele a b'i n'a fɔ u ye communiqué dɔ sarada min bɛ a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ cɛjugu minnu ni a bɛ ka ci bɔlɔlɔ sanfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nkalon don bi i k'a dɔn k'a fɔ nkalon don sini parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ni o ye mamani ture mamani ture a y'a jira k'a fɔ ko kabini waati dɔ la Kɔrɔfɔ kelen ninnu kɔni tun bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔ sanfɛ waati dɔ la polisi direction nationale de la police k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ kɔni tɛmɛna sanfɛ k'a fɔ ko groupe de jeunes dɔw bɛ yen minnu bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa damadɔ bɛ yen minnu ni u kun deli ka polisiya kɔnkuru k'a kɛ aw k'a dɔn k'a fɔ polisiya kɔnkuru u ma a sɔrɔ aw olu kɔni waati bɛɛ lajɛlen na sanga ani waati olu kɔni bɛ ka gwa k'a waati bɛɛ lajɛlen na ninnu bɛna gwa k'a da min bɛ tali kɛ k'a jira k'a fɔ ko polisi résultat min ni a bɔlen filɛ nin ye A fɔ ko a bɔlen bɛ yuruguyurugu ani namaraw kɔnɔ ayiwa sanga ani waati u kɔni u bɛ nin baara cɛjugu in ta ka polisi national directeur k'a sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ tɔgɔcɛnkow la ayiwa k'a ta ka polisi a ɲɛmaso k'a sɛgɛrɛ parce que b'a ka fɔ la waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ cɛn don hali waati dɔ la ɲɛmaa dɔw kɔni kun bɛ olu kɔni kun nɔ donna ayiwa k'a fɔ ko a b'i n'a fɔ sefa wari miliyɔn fila ba ɲɔgɔn k'u kɛlen bɛ ka o minɛ dɔw la cɛn don nin waati kɛra ka tɛmɛ kɔrɔfɔw kɔni kɛra ka tɛmɛ nin jalakiw caman bira ka tɛmɛ nka mɛ waati min na komi sisan eh. polisi national u kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka kɔnkuru min ni a kɛlen filɛ nin ye maa minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu taara k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ polisi national la maa maa bɛ yen ko olu pasera a kɛnɛ kan maa maa bɛ yen ko olu donna a kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu pasera pase ko cɛɲuman kɔnɔ wa k'a dɔn k'a fɔ nin pasera jɛlenya kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ yuruguyurugu la min bɛ tali kɛ namara la k'o si kelen ma don nin ko in kɔnɔ ayiwa parce que b'a ka fɔ la sumayila tarawele ale y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka nin tɔgɔ kuma ninnu fɔ minnu b'a fɛ ka tɔgɔ cɛjugu ta u b'a fɛ ka kuma cɛjugu ta ka ɲɛsin polisiso ma ayiwa b'a fɛ ka kuma cɛjugu ta ka ɲɛsin olu ma ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni olu bɛ bɔ k'a jira k'a fɔ ko denmisɛn minnu bɛ ka nin baara in kɛ k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ don dɔrɔn minnu bɛ ka polisi k'a tɔgɔ cɛn n'o tɛ polisi a jaabi min bɔlen filɛ nin a bɔra jɛlenya kɔnɔ Ahan. wa minnu pasera i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu pasera a lakika kɔnɔ Ayiwa. u kun ye kandida ye minnu ni u y'u ka baaraw kɛ Ahan. u ka cɛsiriw kɛ ka pase u pase cogo ɲuman na. Ayiwa. pasiri filɛ nin ye Ahan. an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ nouvel horizon kɔnɔ Ahan. mamani ture ale ka sɛbɛn don abu safina jara digimana sɔnkɔrɔ o de bɛ kiri ka a gwɛla N y'a dɔn. mun ye mamani ture Ah. an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Awɔ. abu safina jara Ahan. waati kofɔlen ale nani jɔ ti cɛw sera. foli ni tanu ni waleɲumandɔn an b'a ta ni ka kanubaa- kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan na la, unhun, mun y'an yɛrɛ ka président ye n'o de ye Bachekina Keyita, Keyita, Ayida furucɛ an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati in na k'a fɔ a ɲɛna ko a Keyita, unhun, mun ye Ala ka hinɛ El Hadji Mohamed Jalo la, Jalo, ale ka kalanden dɔ de ye Badiakou Jalo, un, Jalo Mori an b'a fo nin waati in na Surakabugu in kɔnɔna la k'a fɔ a ɲɛna ko a Jalo, Jalo, Abu Safinɛ Jara waati a ma koron, a sera, anhan Bete k'a dɔn k'a fɔ an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo waati ale kurunnen don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dakurumaya la fɔ k'a dɔn k'a fɔ waati a sɛbɛ kurunnen bɛ an bɛ bi ta in ni ala sɔnna an b'a su an b'a kuru k'a da yan abu safinɛ jara an bɛ bi ta in kuru k'a da yan hali bi an bɛ tila k'a ɲini masa ala taala fɛ an bɛ sunkalo mun n'an b'o kɔnɔna la mun ye sunkalo in tiimɛ ko ɲuman ala k'a di an n'an baden bɛɛ lajɛlen ma ala Saka ko bɛɛ lajɛlen ala ka a nɔgɔya wa an bɛ tila k'a ɲini masa ala taala fɛ a k'a kɛ sunkaloba in kama mun ye basigi o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ mun ye masa ala taala subhana wa taala abu an b'a ɲini a fɛ mun ye ani sunkaloba in bonya kama a ka na ni sababu ye sababu minnu ni malidenw bɛ se ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo k'o minɛ fo ka bɛn o bɛ se ka na an ka jamana a kɔnɔ cogo min na bɛn basigi ani kelenya o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na an b'a ɲini masa ala taala fɛ a k'a kɛ nin sunkaloba in bonya kama abu safinɛ jara a ka na n'o ye sɔgɔmada na sa mun ye baara taabolo kun filɛ nin ye kumaso kun kalifalen don mamadu adama mayiga fɛ n'an bɛɛ lajɛlen kama ko gafu jɛma kama du mamina to ka dagantigi an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mamadu kulubali n'an bɛɛ lajɛlen kama ko fa misirakaw ka belebele ale fɛnɛ kun kɛlen bɛ ka kumaso ka a kalifa tefilɛsha maaw ka lasigiden i na arama an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ o kun bɛ mun ye baba adama ture mɔdenkɛ nin bolo n'o de yusufu sogo ye yakuba gindo ale fɛnɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ fo ka taa fara mun ye jibiri jabate kan nin sumalen kɔnɔ la an bɛ tɛkinisiyɛn bɛɛ lajɛlen fo yusufu sogo ni ye eh, ka taa gawusu n'a ka cɛdenw Yusufu sogo yakuba gindo jibiri jabate olu kɔni kɛlen bɛ ka si ɲɛna baara ni ko o boloda radio nord fm tɛkinisiyɛn an b'u bɛɛ lajɛlen k'u fo ko ala ka kɛ baraji u ma mun ye facebook ye sa o kun bɛ mun ye burama tarawele man kamara mɔden facebook kun b'ale bolo kuma bara maa fila kun don sɔgɔmada in na abu safinɛ jara bubakari bɛte wasa